Takulandirani pa pejini ya Tikambe za Thanzi yomwe timakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi umoyo wanu. Mwezi uno wa July unakhazikitsidwa kuti anthu tonse pa dziko lapansi tizikambirana kapena kukumbutsana ndi kuphunzitsana za matenda a zotupa mchiberekero mwa azimayi otchedwa ma fibroids. Tisanayambe kupita kwakuya ndi phunziro lathuli, tatiyeni tingokumbutsanako pang'ono kapena kuphunzitsanako zokhudzana ndi chiberekero. Kodi chiberekero ndi chani? Chimagwira ntchito yanji? Chiberekero ndi thumba lomwe limasunga mwana mzimayi akakhala oyembekezera kapena kuti akakhala ndi pakati. Ngati mukuonera vidiyo iyi ndiye kuti nanunso munakhalapo mchiberekero. Ngati mzimayi asali oyembekezera, chiberekero chimagwira ntchito yayikulu pa nthawi ya pamwezi yomwe mzimayi amakhala akusamba ena amati kupita kumwezi ena amati mapiriyodi. Kuti tichimveseseko pang'ono chiberekero tatiyeni tingochiganizira ngati peyala. Peyala tikalizondosa, kuntunda kuja kumakhala kwakukulu ndipo kumusi kumakhala kochepa. Kumusi kuja komwe timathyola kuchokera ku mtengo kuja tikhoza kukunena ngati ku khomo la chiberekero. Ndipo kuntunda kwakukuluku ndi komwe kumalumikizana ndi machubu omwe mbewu ya amayi ndi mbewu ya abambo imakumanirana. Tikalidula peyala lija pakati kuchokera kumtunda kwakukulu kuja kupita kumusi kwakung'ono kuja ndi kuchotsa nthangala ya mkati, timaona kuti paja pamakhala nthangala kuja pena pamakhala kachikopa kakang'ono komwe timakachotsa, kenako pamakhala nyama ya peyalayo yomwe timadya, kenako panja pamakhala khokho la peyala. Chiberekeronso chili ngati choncho. Mkati pakati pamakhala kachikopa kapena kuti anthu amene timakonda kusoketsa zovala timakonda kuti mundiikireko lining eti kumakhala ngati ka lining. Kachikopa ka mkati kameneka kapena kuti ka lining ndi komwe kamachoka mwezi ndi mwezi mzimayi akakhala kuti sali pakati, kuja timati ali pamwezi kapena kuti akusamba. Mnofu wa peyala omwe timadya uja tikhoza kuutenga ngati mnofu kapena nyama ya chiberekero ndipo khokho lija tikhoza kunena tikhoza kutenga ngati chikopa cha panja chomwe chimazungulira chiberekerochi. Pa nkhani ya pomwe chiberekero chimakhala, tatiyeni tidziwenso kuti kodi chiberekero chinazunguliridwa ndi ndani, maneba ake ndi ndani? Tiyeni titenge kuti ichi ndi chiberekerono. Kutsogolo kapena pansi pake pali thumba la mkodzo kapena kuti chikhodzodzo, ndipo kuseri kwa chiberekero ndi komwe kunadusa thumbu lalikulu komwe kumadutsa chimbudzi. Ndifuna kuti mumvesese chifukwa choti tikamakamba za zizindikiro zina za ma fibroids kapena zotupa zimenezi zimapezeka zoti munthu akukodzakodza kwambiri kapenanso mwina amavutika kupita ku toilet chifukwa chokuti chiberekero chija chikadzadza ndi zotupa chimatha kuphinja chikhodzodzo nkuti chimachifinya chikhodzodzo chija kumafuna munthu kukodza pafupi pafupi kapenanso munthu umatha kukhala pa chizungu timati constipated kuti kukanika kupita ku chimbudzi apo ndangodusa eti sinayambe kutchola nkhwani ndiyeno taphunzira za chiberekero tsopano zotupa za chiberekero ndi chani ma fibroids ndi zotupa zomwe zimamera mchiberekero mwa azimayi pa zomwe ndanenazi gwirani zinthu ziwiri izi one ngakhale ndikunena kuti zotupa za mchiberekero mwa azimayi zotupazi zitha kukhala mkati mwa chiberekero kapena pa chiberekero kapenanso malo ena oyandikana ndi chiberekero Chachiwiri, zotupazi si khansa. Tikakamba za zotupa za m'thupi mwa munthu, timafuna tidziwe kuti ndi khansa kapena ayi. Ndipo nthawi zambiri adokotala amakonda kunena kuti iyayi, chotupachi titenga kanyama kuti tikapime kuti ndi khansa kapena ayi. Tsono zilipo zotupa zina zokhudzana ndi chiberekero zomwe zili khansa. Koma zotupa zomwe tikukamba pano za ma fibroids si khansa ayi. Tsono zotupazi zimamera pati? Tatiyeni tibwererenso ku peyala lathu lija. Zotupa zimenezi zimatha kumera pa chikopa cha mkati kapena ka lining ka mkati kaja. Zimathanso kumera mkati mwenimweni mwa mnofu uja komanso zimatha kumera pa chikopa kapena chikhungu cha panja chija. Komanso zotupa zina zimakhala zomatana eti kuti sungathe kuchichotsa chimodzi chimodzi, zinthu zija zabwera pamodzi zabulungira pamodzi. Apanso mpofunika kupamvetsetsa chifukwa choti tikakamba za treatment kapena kuti kachiritsidwe kama Fibroids zimatengera kuti zamera pati ndipo zamera bwanji. Nanga zotupa zimenezi zimabwera bwanji? Amalawi anzanga, kukhala ndi ma fibroids si ziwanda kapena kuti kumangidwa mu ufiti iyayi. Matenda amenewa amabwera chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana. 1 mahomoni kapena kuti mankhwala a mthupi pamenepa tikhala ngati tikupitirako kwakuya pang'ono koma mundigwire musanditaye mukudziwa kuti azimayi ndi apaderadera chifukwa choti iwowa ali ndi upangiri wotha kulandira mbewu kupanga mwana ndi kusunga mwana mpaka na miyezi 9 Kuti akhale ndi upangiri umenewu azimayi ali ndi mankhwala omwe amatulutsa m'thupi mwawo otchedwa estrogen ndi progesterone. Mankhwala amenewa ndi amene amakhala ngati fetereza ndithu kutengulira thupi la mzimayi lija kuti azioneka mmene amaonekera muja komanso kuti akhale okonzeka nthawi zonse kukhala ndi pakati. Mankhwala amenewanso amapezeka mwa azibambo koma mlingo wake ndi ochepa kwambiri. Kuyambira nthawi yomwe mtsikana watha msinkhu, mankhwala amenewa amakhala nakwera natsika, nakwera natsika, mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka, kwa zaka zambirimbiri mpakana mzimayi uja akule ndi kusiya kubereka. Tinene kuti mwa azimayi ambiri, chifukwa azimayi ena pa zifukwa zina zimenezi sizimachitika mwezi ndi mwezi, zimachitika apo ndi apo. Tsono kafukufuku waonetsa kuti azimayi amene sanaberekepo kapena anabereka koma ali ndi ana ochepa, amakhala pa chiopsezo chachikulu kukhala ndi ma fibroids kapena kuti zotupa za mchiberekero chifukwa chokuti mankhwala aja maka estrogen amakhala akuchuluka nache mwezi ndi mwezi osalipasa kwambiri thupi mpumulo kapena kuti break omwe azimayi omwe amaberekabereka pakhalekhale ali ndi chiopsezo chochepa kukhala ndi ma fibroids chifukwa choti amakhala ngati akulipatsapatsa thupi lawo lija mpumulo kapena kuti break kuchokera ku mankhwala aja izi zithanso kukhala chifukwa chomwe tikuwaonaona ma fibroids masiku ano chifukwa choti anthu ambiri akusankha kukhala ndi ana ochepa kapena akusankha kusabereka kumene pomwe kalekale azigogo athu makolo athu amakhala ndi ana ambiri munde mwina mongoganizira chinkana nthawi imeneyo ma fibroids samatchuka kwambiri koma china kwa amayi omwe ali kale ndi zotupa zimenezi natenga pakati, zotupa zimenezi zimatha kukula msanga akakhala ndi pakati. Paja ndanena kuti mankhwala aja ali ngati fetereza, nde nchimodzimodzi mukakhala kuti mukuthira fetereza m'munda woti ndi wachimanga. Ngati muli maudzu, maudzu aja nawonso amasangalala. Chachiwiri, ma fibroids amatha kubwera chifukwa cha zoyamwira eti kapena kuti genetics pa chizungu ndanena kale kuti azimayi okuda pa dziko lonse lapansi ali pa chiopsezo chachikulu kukhala ndi ma fibroids komanso kukakhala kuti kwanu mayi ako kaya gogo ako azakhali ako anakhalako ndi zotupa za mchiberekero iwenso uli pa chiopsezo chachikulu kukhala ndi ma fibroids chinanso kukula thupi kapena kuti obesity Kafukufuku waonesa kuti mwa azimayi ambiri amene amakhala ndi zotupa za mchiberekero, ambiri mwa iwo amakhala okula thupi, ngati ine pano. Izi ndakambazi ndi zinthu zomwe zimatiyika pa chiopsezo chachikulu chabe. Sindikutanthauza zoti mzimayi akakhala ochepa thupi kapena akakhala ndi ana ambiri ndiye kuti sakhale ndi ma fibroids kapena zotupa za mchiberekero ayi. Tsono ndi zizindikiro ziti zomwe zingaonetse kuti azimayi ali ndi zotupa mchiberekero kapena ma fibroids choyamba kupanda chizindikiro azimayi ambiri ali ndi ma fibroids ndipo mwinanso adzafa osadziwa zoti ali ndi ma fibroids samamva china chilichonse ndipo saona chosintha china chilichonse mthupi mwawo china kutaya magazi kwambiri mukakhala kuti mukusamba mukaona kuti mukusinthasintha kansalu kaya ndi padi kaya ndi tamponi chimenechi chitha kukhala chizindikiro cha mafibroid kupweteka kwambiri m'mimba kapena msana kukodzakodza pafupi pafupi komanso kuzimbidwa kumva kupweteka pogonana ndi abambo komanso kuvutika kutenga pakati tsono tingachize bwanji ma fibroids choyambirira ngati muli ndi zizindikiro thamangirani ku chipatala kuti akakuoneni kumene kuja akatenga bwinobwino nkhani yanu komanso atha kukakuunikani kapena kukupangani scan akakupangani scan pali zinthu zingapo zomwe angathe kuchita atha kunena kuti mmene takuonerani tiye tidikirebe mudzabwere chaka cha mmawa kapena mudzabwere mukaona zizindikiro izi ndi izi athanso kukupasani mankhwala opangisa kuti zotupa zimenezi zifote athaso kuganiza zokuti akupangeni operation makamaka zikakhala kuti zotupa zimenezi ndi zazikulu kapena mzimayi akakhala kuti afuna atenge pakati koma akukanika koma pakakhala kuti chotupachi ndi chachikulu komanso mzimayi mwina ndi wamkulu ali kale ndi ana sakufuna kudzaberekaso adokotala amatha kungochichotsa chiberekero chonsechi kuti mzimayi akhale ngati moyo wake wabwerako mchimake ma fibroid kapena zotupa za mchiberekero sizimakhuza moyo wa mzimayi okha zimakhuza khomo lake ana ake banja lake kapenanso dziko lonse azibambo anyamata tonse tinachokera kwa amayi ndipo tili ndi akazi athu tili ndi azilongo athu tili ndi ana athu akazi tiyeni tionetsetse kuti tikuwapatsa chisamaliro ndi sapoti yonse yomwe azimayi amenewa akufunika ndikuwuzeni zinthu zimenezi zimatha kupweteka kwambiri ndaonapo ena azimayi akukwawa ndi ululu uno ndi 2025 n'dzidze pano nzatonse palibe kuti ayi izi nzamatenda a azimayi nditseke makutu ndisamve ayi nkutheka tsiku lina mudzafika ku nyumba nkupeza kuti nsima palibe amayi akugona inu chifukwa mumatsatira peji ino ya Tikambe za thanzi simudzatenga mkono wawo kuwamenya kapena kuwakalipira ayi mudzasamala ndikuwapasa sapoti ndipo mudzauza zoti mawa tiyeni kuchipatala tikuperekezeni si choncho? Ngati mwaphunzira kanthu kena m'tsiku la lero, pangani like ndi kuika ndemanga zanu pansipa, osaiwalanso kuwagayira vidiyoyi anthu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.